onye ije nọ na Lisbon Portugal wee bata n'ime ụgbọ ofu nwa afọ ọ sịrị ọ bụrụ onye ije na ife mgbe onu na ndị Igbo nọ everywhere eziokwu agụsikere ụlọ nwanne anyị nwoke
a onye ije agha Oh, nwanne mmadụ nwanne mmadụ elee ka i mere nna you're welcome you're welcome Eh, afa m Chimezie yeah Chimezie from Imo State abụ m onye Njaba yeah yeah Uh-huh. Yeah.

like anyị bi na Lisbon ị chọwa ụlọ na Lisbon here now before ị nweta ụlọ na Lisbon when uh, o nwere ike ịtakecha 8 months 6 months now before ị chọta ụlọ na Lisbon unless ma ị chọzi ịpụ outside Lisbon and ị ma ndị be anyị anaghị alike ibi outside ndị be anyị na-ebikarị n'isi obodo n'obodo ọbụla anyị gara ndị be anyị na-ebi n'isi obodo so ọkwa n'isi obodo ahụ ịchọtazi ụlọ here now ọ na-afịa ezigbo ahụ anyị wee chọta ụlọ here mana gọọmenti na-abịago bịa megharịa ya na-atinye n'iwu jenụwarị febrụwarị na afọ 2024 na anyị aga ịba ya na ndị niile mechiri ụzọ ha kụchie their building pụọ n'obodo na-anọghị n'obodo ndị wụ ndị obodo Portugal so onye ọbụla na-anọta ndị na-abịa adịnọbet ya bịa etinye ndị mmadụ na be ya so ha gọọmenti ejizi aka ha wee kpọpesịa the ụlọ wee dị na ya dị ụlọ

bụ ofu ihe so gọọmenti etinyego ọnụ na ya na-enyezi anyị kwezi anyị nkwa from January na anyị na-aga ịba ya na obodo ga-ebido wee dịwa okay ọkwa mbụ before anyị bịara nga even though ma ị nwere akwụkwọ ma ị nweghị akwụkwọ ndị landlord na-ayọ anyị abeg na onye chọrọ ibi n'ụlọ m onye chọrọ ibi n'ụlọ even though ma i jigodo ego ụgwọ ụlọ mgbe ọ wụla ọ sọrọ gị ị kwụọ mgbe ọ na-asọrọ gị ha kenekwa gị thank you you know mana ugbu a zi nwanne o siri ezigbo ike because a bịakwa bịa nwetakwa ụmụ immigrants n'obodo bịakwuo ndị India na Pakistan na ndị otu abịakwuzi ebe a everywhere wee chizie Lisbon na-adịzi occupied so enweghịzi ebe a na-enweta ụlọ so ọ ya nwa wụ the nsogbu anyị nwegozi now mana by the grace of God gọọmenti etinyego ọnụ n'afọ nke na-abịa abịa onye ọbụla ga-ebirikwa wee biwe ọfụma onye anyị na-ekele Chineke Ee, onye ije nnọọ nwanne transport system ndị a enwere onwere onwere kọmpani onwere onye ọbụla na-agba obodo dị okay obodo dị mma o transport kwe kwefuru ebe anyị nọ now kwe mana underground ka anyị nọ ya more than three story building for down n'ime ala ka anyị na-agba ihe na-agbagharị ihe niile a ịghọtara so tụrụ ịpụkwa n'ime ala nke ọbụla ịchọkwa bọọsụ ịba bọọsụ ịchọkwa ebe tren ịba tren ihe a metro ka anyị nọ na ya so transport ebe ọ bụla ị chere ịgagodo n'obodo a na ahụ within some minutes ị gara ịbatakwa ọ bụrụ haala na that na anyị nweta ndị ezi ya ndị ezigbo okwu ndị ndị ihe na-emetụta mmadụ ibe ha na-anụ ọkụ n'obi mara na that na enwere ndị na-ata ahụfụ ịrụ ihe a enwekwara this nke a na ahụ enwere nke outside kwa just na-agbakwa n'etiti main road nna ihe obodo na-emere ndị be ha

ịsacha ahụ na ejiri ego ọrụ ịgbada n'ala be m ada na bus stop nọ n'iru be m ọ ịbịa bakwa nke anụwa ịgara ịgawa ọrụ ebe ị na-aga ọrụ ịgasakwa ịgbasakwa ịbịakwa cherekwe ịbanyekwe ịgawakwa lakwa be m peacefully nke atọ ya enweghị ndọkasị ahụ onye gịle na-awụ n'azụ ụzọ ma ọ ịfụ ote ndị mmadụ si wee kwụsị ọtọ you know kwụsị ọtọ enwere onye ọ na-esere ha n'ibe ya ihe ihe anyị chọbewere na be anyị na free movement anyị achọghị ịma onye na-eri ego ma onye na-ana eri ego but mere na anyị ụmụ ihe ndị a ihe ihe ndị anyị- ihe ihe ndị anyị chọsara na be anyị nọ ihe a enwere ihe ọzọ anyị nwetaghara ihe ozunyere anyị ịchọzi iburu million gawa Amerịka or London nke a ọ gbasaziri gị nwa buzie gawa mana anyị nwa ihe a wụ ihe anyị chọrọ na be anyị ọ bụrụ na ha jisiri ike na-ede ofu mere na anyị ofu ya nwanne Njaba ọmụ ya nwa afọ Ọlụ nwa afọ Ọlụ ya onye nke m fụrụ n'ime metro n'obodo Lisbon o bi n'obodo a wee kọwaa na-ayọ ndị gọọmenti anyị biko nụ ịlụ metro a o nwere nnukwu ife dị na ya ọ bụrụ na ana Igbo ndị gọvanọ anyị nwee ike ịbịakọta ọnụ rapụ maka pati nọ na ya ma ị bụ PPC ma ị bụ APP ma nke ọbụna ọ sọ gị bụrụ bịakọta n'ọnụ ka metro a o si Abia banye Imo si Imo banye Anambra si Anambra banye Enugu si Enugu banye Ebonyi ịfụ na na be anyị ga na-emepesi ndị mmadụ a na-eweta ọtụtụ ife na be anyị nekene n'ime ana ka anyị nọ hmm? onwe onye ya na ibe ya na-akọ akụkọ ee eh? udo dị ka anyị na-eje anyị na-enwe olileanya na otu ụbọchị na ihe ga-adị mma yes olileanya anyị ee eh? ọ dị mma Onye Ije ka na-ekene ụnụ site n'obodo nke a na-akpọ Lisbon Portugal eh? ee dịka anyị na-agarịrị anyị na-ewetasịrị ụnụ ọmarịcha ife na-eme n'obodo a mana ịbata obodo a ọ bụrụ na ị gaghị na nke Papa Chidera na nke Ekene nwa afọ a mụrụ na Aguleri ọ bụrụ na ị gaghị na nke ịma na ịbịabekwa Portugal nke a bụ Lisbon ịma na ịbịabekwa Portugal

na mkpụrụ akọ mana ihe a wee banye ya na ịgbalata a na ịgba ịbanye na nke ekene a bụ ebe ọ ga-abụ iri ofe nsala ọ dịka ị nọ na Anambra iri ofe onugbu ọ dịka ị nọ n'Abịa iri ofe ụgụ ọ dịka ị nọ n'Enugwu irie ụkwa ọ dịka ị nọ n'Ebonyi nke ọ bụla iriri ọ dịka ma Imo steeti ihe niile a na-esi esi ma ụgba ma okporoko ma ihe ndị a ọ dị na nke ekene eh? ya papa chidera restaurant n'azụ ebe Andrew's kekere afọ unu ka dị na ya Andrew's church eh? ọ dị mma onye ije na-ekene ụnụ eh? jidenụ ka ụnụ ji ife anyị na-eme na-amasị gị ị na-esonyere anyị nwanne anyị nwoke ana m asị ọ ga-ere gị mma ọ ga-ere gị mma ọ ga-ere gị mma daalụ na ya abịala